Somebody like uh, uh, Umahi is a young man who fears God, who think about the poor like yourself. Give him power to lead, to lead Igbo people and Nigeria as a whole. I'm very grateful. I salute you, Mr. President. Thank you.
Igbo wu Igbo ekele m unu nke onye chisi biko ya zere abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa mana ihe m ji bịa n'ụbọchị taa ọ dị mwute ọ na-agba anya mmiri ọ na-agụ akwa ekwuo m ya mbụ sị igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha igbo na-egbukwanụ onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-egbu ha gịnị ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa gbasatara ihe na-eme n'ala igbo kemgbe 1999 a malitere ọchịchị onye kwuru uche na ala naịjirịa ka igbo na-asị ọ bụ turn anyị ọ bụ turn anyị afọ anọ gaa afọ asatọ gaa ndị igbo ka nọkwa na na-asị na ọ bụ turn anyị ọ bụ turn anyị kpọkọrọ eji ele nne gị kọkọrọ otu awụ n'ezi ma ọ na-abụ ihe mwute ọ na-abụ ihe mwute wee nye ihe na-eme n'ala igbo na ndị igbo a na-ewe na ọ bụ ndị nwere akọ na uche na ọ bụ ndị maara ihe na ọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ na ọ bụ ndị nwere uche mana ihe na-eme n'ụbọchị ndị a na-egosi na igbo uche adịghị anyị n'ime enweghị onye m na-asị iwe ewele onye chọrọ ịma isi na wall ya maa onye chọrọ ịkpọ isi na mgba aja ya kpọọ ọ bụrụ na ihe a na-ekwu na-ewute gị gaa kpọọ isi na transformer kedu ihe bụ isiokwu m isiokwu m na-ekwu n'ebe a gbasatara ihe nwanne anyị nwoke okii nọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụ okii nọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụ onye nna onye ọ ga-abụ a sị a jụọ ihe na-eme n'obodo taa a sị a kpọtụrụ ya ozi ya bụ onye na-anyụ nwa mmiri n'akwa ozi ya bụ onye ọkụkọ na-egburu akwa ya ya bụ nna anyị nwanne anyị nwoke papa anyị dede anyị engineer Arthur Arthur Eze ọ sị na ya na-aza gịnị bụ aha ya

enyo onye ihe nile a ga-enyo were onyokomita nyoo were onyo komkom nyoo ihe nile a ga-enyo ka mara ma ihe a ga-eji kpọdo ya n'obe onweghị ihe ọbụla naijiria chọtara naijiria na-aga n'ihu na-ehibe ya aja n'ukwu si ya gawa na ọ bụ ya bụ onye a na-akwado onye a na-ele anya ka ọ bụrụ onye ga-anọchite anya anyị bụkwanụ ya bụ ihe ndị igbo na-adọrọsi kemgbe na-eberesi kemgbe na-enye anyị ohere ka anyị bụrụ achịkwara naijiria otu ndị ọzọ si wee na-achị n'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu si eme nwaanyị ka emere ibe ya obi adị ya mma maka si na-ahụta n'ọnọdụ a Soludo pụtara mgbe o kwuru ihe nile o kwu si na Peter Obi enweghị ike ịba n'oche ahụ a na-akpọ ya na ọ bụ ihe egwuregwu ugbo ya wụrụ ata eze echebu na asụkọ na nwanne nchi na-eli nchi mana ihe a na-ahụta n'oge a na ọ bụzi Igbo na-ere onwe ha ka m nwụlatagide n'otu mpaghara na ala anambra anambra anambra steeti bụ ya bụ nsogbu igbo na-enwe ee anambra steeti bụ ya bụ nsogbu igbo nweghe taa o nwere okwu a na-adị ekwu n'ala igbo si onye hụ onye hụrụ agwọ hụ onye mbaise ya epu ụzọ gbuo onye mbaise tupu ya egbu agwọ okwu emecha wee na-eku acha n'otu akụ emechakwa wee bịa ekwugharịa ya wee kwuo si onye hụziri agwọ hụ onye Mbaise ya epu ụzọ gbuo agwọ tupu ya egbu onye Mbaise ihe ndị a nile wee bụrụ okwu bụ ọ bụrụ okwu ekwuru ekwu okwu ihe eji na-ama atụ mana ihe m nwere ikwu n'ụbọchị taa bụ onye hụ onye Anambra hụ akpa ego nwanne tupu gị na-eburu akpa ego ma ihe ị ga-eme onye Anambra tupu gị na-eburu akpa ego ọ bụrụ na imeghị ihe imere onye Anambra iburu akpa ego ahụ onye Anambra ga-edula gị mmụọ anya m na-elekwa ọ dị ka Judas Judas Iskarịọt bụ onye Anambra ọ dị ka Judas agbụrụ ya si Anambra wee pụta n'ihi na ọ bụ Judas bụ onye rere nna ya ukwu n'ihi ego Anambra hanwa rere Ojukwu Anambra bụ ha ka na-erekwa Nnamdi Kanu n'ụbọchị taa Igbo ahụka ego n'anya Igbo ahụka ego n'anya kpọọ ya Anambra Ifeanyi Ubah wụ onye Anambra Ifeanyi Ejiofor bụ ọka ikpe na-anọchitere anya Nnamdi Kanu na ebu ha na-ebu ya taa Anambra kedu ihe bụ isiokwu m Peter Obi unu na-achịwata si na ọ gaghị abụ na ọ gaghị achị Arthur Eze bụ onye kwuru mgbe Buhari na-achị si na Buhari bụ onye ga-enyefe ga-enyefe ọkwa ọchịchị Buhari achịchala ọ fọla naanị ọnwa ole na ole Buhari si n'oche akwapụ a na-agba mbọ ka ele onye Igbo ga-anọkwa n'ebe ahụ ọ bụrụ na a sị na

igbo na-agbakwanụ mbọ sị ka e mee ihe niile nwere ike ime ka a hụta na na ma awụsa ma yoruba ka a hụkwa na anyị wụ mmadụ na o nwe ihe dị anyị n'ime ọ bụlakwa n'ime akwụkwọ nsọ na-ekwu sị a man from the east the wise man from the east Nigeria the solution of Nigeria today ma Nigeria ọ ga-ebi ma Nigeria ọ ga-agbasa ọ bụkwa east ya bụ ndị Igbo ma anya m hụta n'ụbọchị taa bụ na racha racha ndị Igbo na-asị na ihe a rata n'akụkụ ọnụ na-ala ihe a rachata n'akụkụ ite na-ala n'akụkụ ọnụ ihe a kpata n'akụkụ ite na ọ n'akụkụ ọnụ ka ọ na-adị alakwa ya na Arthur Eze Soludo na otu ndị ọzọ ha na-agbazi onwe ha mgba kama ha ga-abụ ndị ga-ehie nwanne ha aja n'ukwu ka a hụ na nwanne ha nwoke gakwara ka a hụ na nwanne ha nwoke ka a maratị nnọọ ma ee ma a ga-asị na o winite ma afụzi nke a gaziri ụlọ ikpe ha bụzi ndị na-asịzi na ọ gaghị achị ndị a niile na-abụghị anụ elu na-abụghị anụ ala Orji Uzor Kalu ị bụghị anụ elu ị bụghị anụ ala Arthur Eze ị bụghị anụ elu ị bụghị anụ ala Soludo unu abụghị anụ elu unu abụghị anụ ala Dave Umahi unu abụghị anụ elu unu abụghị anụ ala kedu ihe a ga-eme na a ga-agbara unu agbara n'ala Igbo kwadonụ Biafra unu akwadoghị kwadokwanụ Peter Obi unu akwadoghị kama unu si kama ọ na-agaghị abụ unu anwụọ ihe dị abụọ otu ya emee ya ihe ndị Igbo ji si na onye nwanne ya na-agba ajọ egwu ọkọ anya na-adị akọ ya ihere na-emezi anyị nwa na-esotu unu n'azụ ihere na-emezi anyị nwa ịzazị ndị Igbo n'ihi na ihe a na-ekwu sị na Igbo hụrụ ego n'anya karịa onwe ha anyị ahụna ya wee kwere ugbu a unu na-ekwuzi na Atiku na ọ bụ Atiku unu na-akwado na Atiku na ọ bụ ya abụ mbube unu ndị Igbo ga-eji arịgota n'ọkwa ọchịchị kedu ihe okwu ihere karịrị nke a afọ duo afọ unu si na ọ bụ turn ndị Igbo afọ duo afọ na ọ bụ turn ndị Igbo Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha igbo na-egbu onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-egbu ha igbo na-ere onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-ere ha lee ihe Sheikh Gumi kwuru n'ụbọchị ole gara aga Sheikh Gumi si na

anyị asịkwa kama ọ ga-adị otu a ka anyị laa nọrọ na nke anyị nọrọ na nke onwe anyị ụmụnne m biko gegodu ihe ndị a niile kwuru n'ọnụ ha atọ eze ihere na-emezi anyị n'ihi unu nwa